bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi nin ye porofesɛri jalo bɔlen ye kokura k'i sigi tarabu dɔ tafasirili kɛnɛ kan n'o ye ka tarabu ni a ɲɛfɔ ɔ min ka kan ka se k'a ɲɛfɔ ni kanubaaw ni filɛbaaw bɛ se k'a kɔrɔbɔ teliya la ka taa sɔrɔ a kuma ma jɛya olu yɔrɔ minnu bɛ se ka fɔ olu bɔ nka mɛ min bɛ yen hali n'o kɔrɔbɔla i bɛ taa sɔrɔ tɔ bɛ ɲɛfɛ o tɛ se ka fɔ f'i k'a kalan de o kuma nin an sigilen sinɔn o ye foroba ye ne sigilen don donc nin ye ne sigilen ne bɛ makandugu ne bɛ tarabu min kan o ye makandugu ye ne ka tarabu sira makandugu tarabuden minnu dafalen don naani wɔɔrɔ seegin olu bɛ se ka nako tan ani wɔɔrɔ kɛ tarabuden minnu dafalen tɛ duuru wolonfila kɔnɔntɔn t'a la dɛ tarabu la kɔnɔ kulu kɔnɔntɔn tɛ yen donc olu bɛ nako tan ani duuru kɛ a nako tan ni wɔɔrɔ a mana kɛ tarabuden tarabuden ye u tɔgɔ b'u nɔ na u tɛ falen misaliya la eh, alahu taala ye alahu taala ye a tɛ falen nka mɛ a bɛ don ka bɔ minnu kɛ sow kɔnɔ u bɛ se ka alahu taala tarabuden tɔgɔ k'o falen o tɛmɛna kɔrɔ kɔfɛ don tarabuden min bɛ yen n'olu ye jinɛdenw ye misaliya la adama adama tarabuden tɔgɔ tɛ falen nka mɛ a bɛ don ka bɔ min kɛ so ninnu kɔnɔ o de bɛ se ka adama tarabuden kɔrɔ tɔgɔ falen o bɛ cogo min fana na tuguni a tarabuden tɔ ninnu bɛ ten tarabudenw de bɛ taakasegin kɛ sow kɔnɔ nka mɛ sow b'u nɔ na sow min b'u nɔ na o sow a kelen kelen bɛɛ n'a kɔrɔ de don ɔ n'i ye fila kɔrɔ gosi ɲɔgɔn na i bolo b'a jɛ mɛ turabuden kelen bɛ yen u bɛ se ka nako fila kɛ so suguya fila kɔnɔ o tɔgɔ b'u nɔ na mɛ kɔrɔ b'u bɔ ɲɔgɔn na wa ye nani min kɛ so suguya fila kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a soden fana ɲɛci bɛ yen i n'a fɔ dɔw fana la yɛrɛ soden yɛrɛ ɲɛci tɛ yen mɛ soden min ɲɛci tɛ yen o turabuden dadɔnnen don o tɛ bɛrɛ si bɔ misaliya kelen ni adama kumana isufu ka so isufu tarabuden ɲɛci tɛ yen nka mɛ adama ka so ɲɛci bɛ yen o cogo kelen fana na ni isufu kumana sabu badara ka so kɔnɔ i b'a faamuya n'o ye isufu ɲɛci wɛrɛ tɛ yen fo n'a y'a sɔrɔ isufu kumana a yɛrɛ ka so kɔnɔ donc o la i bɛ se k'a fɔ isufu ka nin kuma bɛ nin fɔ maintenant ni isufu ma kuma a yɛrɛ ka so kɔnɔ o isufu nin kan'a fɔ k'i bɛ balan bilen k'a fɔ k'i b'a ka so ɲini isufu tɔ minnu bɛ kuma so wɛrɛw kɔnɔ olu bɛ se ka kuma sara ɲɔgɔn na ka taa isufu ka kuma sɔn fanga na misaliya la isufu kumana jigiso kɔnɔ kana ninso lajɛ bilen k'a fɔ ko sabu badara de bɛ kuma ayi sabu badara kumalen yen nɔ o tɛ dɔwɛrɛ fosi lase i ma ko a b'a daminɛ ni jigiw ye mɛ isufu ka kuma nin o bɛ kuma nin tɔ faranfasiya nka mɛ tarabuso tɔw la i bɛ t'a sɔrɔ denw bɛ na so min kɔnɔ o soden ɲininkali bɛ kɛ misaliya la isufu bɛ se ka taa da ayuba ka so kɔnɔ o bɛ se ka kɛ mɛ ayuba ka so hali ni isufu bɛ yen fanga t'o la nka mɛ isufu tɔ minnu bɛ sɔrɔ tarabu kɔnɔ o ni ayuba ka so kɔnɔ isufu minnu bɛ yen u bɛ kuma pase ɲɔgɔn ma i bɛ da a la k'a fɔ k'u kɔrɔw tɛ kelen nin y'an sigilen tarabu kɛnɛ kan min b'a rɔ bɛ na bɔ n y'a fɔ n ka video caman na n bɛ tila n bɛ segin a kan n ko ka to k'a fɔ ko tarabu cira nin kun kama walima cira nin kun kama n ko n bɛ fɛ ka dan sigi o la dɔɔnin n t'a dabila mɛ n bɛ dan sigi o la dɔɔni mun de tun bɛ ka n bila n bɛ tarabu ci kun fɔ parce que n'i ye tarabu labɛn k'a ci i mana bila réseaux sociaux sanfɛ i b'o mankan mɛn tarabu cira mun kama a cira mun kama alors que n'a y'a kalan cogo min a tɛ tarabu ci kun ɲininkali bɔ fɔlɔ nka mɛ a bɛ tarabu kuma de fɔli kɛ n'i tila i bɛ sɔrɔ ka ci kun ɲininkali kɛ o tuma na nin ye tarabu dalen ye ɲɛkɔrɔ tarabu min n'a diyara ala ye tamasiyɛn min b'a kɔnɔ n bɛ se k'a yɛlɛma yɛlɛma cogo la min ka di ninkun ye ni ala sɔnna fana a bɛ bɛn tiɲɛ ma parce que ni n k'a ka di ninkun ye n bɛ tila k'a fɔ ni ala sɔnna a bɛ bɛn tiɲɛ ma parce que tamasiyɛn kuma fɔli don mɛ mun y'a diya ninkun ye ka sababuya kɛ n y'a ɲini k'a dɔn k'a se yɔrɔ min o de y'a diya ne ninkun ye awɔ ne ma don a la ko jamaw don ne ma don a la ko jama t'a la ne ma don a la ko fɛn ko ko fɛn b'a la ne ma don a la ko fɛn tɛ sɔrɔ a la mɛ ala ye ne kanu k'a dɔn ni ne ma ne b'a fɔ minnu b'a dɔn minnu bɛ fɛ k'a dɔn a dɔnni fana kanu bɛ minnu na olu bɛ se ka na k'an suivi mɛ o tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ k'u to u nɔ na fo u ka kalan de ɲini k'a ta sun kɔrɔ ka sɔrɔ ka yɛlɛ o kuma na o ye mɔgɔ caman ye minnu bɛ se k'an suivi hali n'a kɛra mɔgɔ kelen tile kɔnɔ o ye lajɛli de ye fosi tɛ yen min bɛ na ruru ni min nana ruru i sigi o bɛ taa ra i k'i sigi k'o kɔ lajɛ o kuma na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo tarabu min dalen filɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ sera i ma k'a fɔ karisa n bɛ fɛ ka nin ko nin de ɲɛ sɔrɔ mɛ n sɛgɛnna a ko nin da la dɛ ni n se n bɛ fɛ ka wuli yɛrɛ de k'a ɲɛ sɔrɔ n bɛ se ka n jigi da wagati joli kan n'i bɛ se k'o tamasiyɛn filɛ n ye ne ka olu wagatiw jate fɔ n ye i bɛ tarabu lajɛ i bɛna sɔrɔ tarabu ninso o sɔrɔlen don ni tarabuden min o ye zumana de ye bon maintenant nin so dun jateminɛ na yusufu ka so de ye laturu so fɔlɔ ye den ye den fɔlɔ ye wa ale ka o fɔlɔ ni a ka so hakɛ fana bɛn kelen de ma o kelen ye segɔni kelen miniti kelen ɛri kelen tile kelen san kelen i y'a faamu bɔn n'i y'olu kelenw ta ni k'o lajɛ i bɛn'a sɔrɔ so tɔw bɛɛ lajɛlen fana n'a ka hakɛ don adama ka hakɛ n'o y'a ka so hakɛ o ye saba ye maliju ka so hakɛ ye wɔɔrɔ idirisa ka so hakɛ ye tan ye ɔ o la jateminɛ na minnu y'a a kalikili developpe olu ko ko ni isufu y'a da ni eh, ni komi zumana bɛ yan ka ban donc zumana filanan min bɛ sɔrɔ tarabu kɔnɔ o bɛ kɛ so so kɔnɔ i b'o lajɛ anw fɛ yan nɔ zumana filanan dalen don eh, faso de kɔnɔ zumana filanan dalen don faso de kɔnɔ donc olu ka o jate la ka bɔ kelen na ka na tan na o kelen ni tan cɛ o ye jumɛn ye miniti kelen tile kelen sekɔni kelen ɛri kelen san kelen o tan ye jumɛn ye miniti tan ɛri tan sekɔni tan tile tan san tan donc a tigi ka o jate bɛ ɲɛnabɔ o kɔnɔ nka mɛ olu ka o jate la ne ye recherche min kɛ o kɔfɛ u ka nin kuma fɔcogo la kuma duuru kuma duuru fila bi bɛn ni tiɲɛ ye nka mɛ n ka jate la n ye min ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ ni n y'a sɔrɔ o ka kɛnɛ ni nin ye n m'a fɔ nin ye nkalon ye ma a ka kɛnɛ n'a ye o y'a sɔrɔ i bɛna sɔrɔ anw fɛ yan zumana ale faden o ye ɛnzan de n'an b'a wele ko dimiso den dimiso den fana faden o ye ɛnzan de n'i m'a faamu laturu den tan ni duurunan faden ye laturu wɔɔrɔnan de parce que zumana ale filɛ cogo min na n'i y'a yɛlɛma dɔrɔn a bɛ taa kɛ ɛnzan de donc o la sisan ne ka o jate la min ye tiɲɛ ye o ɛnzan de bɛ ɲini laturu kɔnɔ misaliya la hali n'a y'a sɔrɔ ɛnzan kun bɛ yan bɔn n'an ye tarabu lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ ɛnzan tɛ mɛ misaliya la hali n'a y'a sɔrɔ ɛnzan kun bɛ yan n'i y'o o tile tan fana fɔ duuru o duuru saba bi bɛn cɛn ma bɔn dɔnni dun na min tiɲɛ fanga ka bon n'i y'i digi o kan i bi mɛn ka sɔrɔ i ma kɔrɔbɔ n'a jara ala ye nka mɛ ani cɛn tɛ nin na n m'o fɔ dɛ duuru o duuru saba ye tiɲɛ ye o ye ɛnzan ye mɛ nin na duuru o duuru fila ye tiɲɛ ye dɔnku min ka ca an b'an digi o de kan ɔ nka mɛ ne filɛ ka o duuru o duuru saba min ye tiɲɛ ye ne y'o dɔn nin de dɔnnen kɔrɔ kɔfɛ yaya dɔnku o bolo la n'i ye tirabu fadenya jateminɛ laturu yɛrɛ dalen fadenya nafa t'a la mɛ laturu n ye sira min f'i ɲɛna tile ni ɛri ni kalo ni san dɔnni fadenya fanga ka bon o kɔnɔ ka tɛmɛ tarabuden yɛrɛ yɛrɛ kelen nacogo kan a bɛ faamuya ne o ye bon maintenant o ye n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ fɛ ka wagati min ɲini ka dɔn o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ n'a tigi dun ser'i ma ko farigan fari ma d'a la dimi b'a la a man kɛnɛ n bananen don parce que anw fɛ bana bɛɛ kɔrɔ tɛ opération bana ye ne fɛ toujours bana bɛɛ kɔrɔ tɛ ko karisa dalen don bana la en tant que farisogo bɛ k'i dimi i farisogo i fari bɛ k'i dimi bana don i ma ɲɛnɛ kunkolodimi fana de bɛ farisogo la o disidimi bɛ farisogo la o furudimi bɛ farisogo la o donc an b'a wele toutes les douleurs corporelles donc farikolo dimi fan bɛɛ min bɛ se k'a ye ɔ o bolo ma sisan n'a y'a sɔrɔ a tigi ser'i ma k'a bɛ na filɛli kɛ k'a fari ma d'a la walima a ye u ye mɔgɔ c'i ma nin bɛɛ bɛ se k'a fɔ ɔ n'i y'o laturubigi ta o la ka karisa de tɔgɔ fɔ ka ko a ka fariganko kibaru ɲini zumana min filɛ ka n'i da nin na o zumana bɛ kibaru min di kibaru kelen don ko karisa min bɛ yen n'a fari ma d'a la ko n'a y'a kamakun lajɛ ko dimi bɛ sɔrɔ kamakun na kamakun de ye fila ye numan kamakun kinibolo kamakun kamakun jumɛn ko don nin kamakun ko tɛ nin de kamakun ko don o ye kinibolo kamakun ye l'épaule droite dimi nin bɛ sɔrɔ yen dimi nin bɛ sɔrɔ i bɛ se ka kuma fila fɔ bana ni dimi daminɛna yen walima bana ni dimi bɛ yen n'a jara taamasiyɛn tigi ala ye i tɛ foyi jigi kɔ bon maintenant o dun ye acte fila fɔlen e ɲɛna toujours k'a fɔ ko tarabu cili k'a ɲininkali kɛ ne b'a fɔ n ko ne ka base tɛ mais nin min fɔra ka don adamadenw kunkolo ma i b'o de fɔ fana u k'a faamu ka sɔrɔ ka na a réalité yɛrɛ yɛrɛ fɔ u k'a faamu donc réalité yɛrɛ yɛrɛ min bɛ yen ni ne bɛ se k'o fɔ n'a bɛ faamu toujours nin na tuguni mɔgɔ ser'i ma k'ale bɛ fɛ ka tagama a k'i ma k'a bɛ fɛ ka tagama ka taa darimɛ ɲini nka mais un a ma yɔrɔ dɔn a bɛ taa yɔrɔ min donc directement i bɛ tarabu lajɛ tarabu marala ni jumɛn de ye tarabu marala i y'a faamu nge ni ɛ eh, tarabu ni so kɛra jumɛn o kɛra zumana ye bon zumana don ne y'a ta ka filɛ jɛn seleke ye naani ye kɔrɔn ni tilebin sahɛli ni baba bon n'i y'o jɛn seleke naani filɛ zumana ne ka kalan kɔnɔ zumana bɛ seleke dɔ de fɔ zumana bɛ seleke min fɔ i b'a fɔ a tigi ɲɛna kari i bɛ se ka taa kɔrɔn fɛ walima i jija i fɛn ɲini yɔrɔ ka bɛn kɔrɔn ma o ye n'a tigilamɔgɔ tɛ a taga yɔrɔ dɔn a nana k'i k'a bila sira mais o la o tɛ kuma bannen ye dɛ baara b'i bolo tarabu kɔnɔ yɛrɛ de baara b'i bolo tarabu kɔnɔ k'a tigi dɛmɛ o kɔfɛ don n'a tigi dun nana ko k'ale fɛ ka taa jalobugu de la a dun delila ka se jalobugu la zumana dun ye tarabu ni minɛ k'a bɛ taa jalobugu de la i y'a fɔ o tuma na karisa e bɛ taa jalobugu min na jalobugu b'a ni kɔrɔn cɛ wa n'a ko ɔhɔn zumana ka kuma y'o ye n'a ko ayi i b'a ɲininka o tuma na jalobugu nin na e sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɔrɔn de ma parce que a delila ka se yen n'a ko i b'a fɔ bɔn karisa ne ye min ye o y'i ka kɔrɔn fɛ taga ye a dɔw la i b'i wuli k'i bɛ taa jalobugu de la sira bɛ ɲagami i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔn fɛ i tora yen o i ma to yen o i kɔni bɛ taa yen de o ye kuma fɔlɔ ye kuma filanan a dɔw la i bɛ taa jalobugu de la mais e kun digilen don jalobugu tilebinfɛ sigi min na n'i ko mun k'i sigiyɔrɔ bɛnnen tɛ kɔrɔn ma nin sen i ka tagali la i bɛ taa bɛn ni jalobugu kɔrɔn de ye a bɛna fɔ fana yɛrɛ i tɛ bɛn ni jalobugu kɔrɔn ye wa jalobugu fana a tɛ kɔrɔn fɛ nka mais i bɔlen tarabudala fɛ yen tagama dɔ bɛ cun i kan tagama min b'i lase kɔrɔn fɛ fɔlɔ sann'i ka se jalobugu la bon foyi tɛ se k'i bila ka nin bɛɛ détail di kunkotigi ma fo k'a sɔrɔ i ye nin kalan base ta n'i y'a ye fɔlɔ tarabu cikun kelen ma dɔn o bɛ cogo kelen min na n'a tigi ser'i ma k'a bɛna bi don kibaru de filɛli kɛ walima i yɛrɛ ta don zumana ni bɛ ka jumɛn fɔ n'o y'a sɔrɔ kalo kibaru don zumana ni bɛ ka jumɛn fɔ n'o y'a sɔrɔ san kibaru don zumana ni bɛ ka jumɛn de fɔ ɔ n'o y'a sɔrɔ fana laturubɔgɔ walima laturubigi e de y'a ta i y'a ta k'i bɛna dabali dɔ kɛ soit k'i ka boli sɔn soit k'i ka ala tɔgɔ wele soit k'i ka tarabuden baara zumana nin fana bɛ ka jumɛn fɔ ninnu si base tɛ kelen ninnu si jumɛn kolo i bɛna laturubigi min ta k'i ka boli min sɔn k'i ka siriku min labɛn k'i ka tarabuden min labɛn k'i ka ala tɔgɔ min labɛn o kelen pe ni tɔ ninnu fana tɛ kelen n'o ye don kibaru kalo kibaru san kibaru dɔgɔkun kibaru ye ko ne ye nin dɔrɔn de ɔ ne filɛ ka bɔ ka nin min fɔ ko ni ne ko k'u yɛrɛ ka bɔ ka nin fɔ kalanden minnu bɛ yen n'olu m'a faamu u b'a fɔ ko i bɛ k'olu ka karamɔgɔ dekirite k'i bɛ k'olu ka karamɔgɔ critiquer k'i bɛ k'olu ka karamɔgɔw nɛni a ne hakili t'a la ko ne karamɔgɔ dɔ ta tɔgɔ ma k'a nɛni dɛ min ye nɛnini yɛrɛ yɛrɛ ye ne m'o kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ kuma kɔni fɔra kuma nin ye tiɲɛ ye mais a farinyala e bolo e b'a kɛ nɛnini ye kɛ o y'e ka faamu de ye mais hakili bila dusu ɲɛ quoi donc sisan ni zumana ni bɛ k'a fɔ ko ni don kibaru don kalo kibaru san kibaru walima filɛli gansan k'a b'a daminɛ ni e yɛrɛ bakun ka kɛnɛw kibaru kɛnɛ kɔrɔ kɛnɛ kɔrɔ n'a ye n ka zumana video lajɛ facebook youtube sanfɛ ani facebook sanfɛ kɛnɛ kɔrɔ dilen don aw yɛrɛ ko ten ko nin ye kɛnɛ ka ko ye ko kɔnɔdimi tɛ dɛ ko ɲɛdimi don aw yɛrɛ ko ten donc kɛnɛ kɔrɔ ko ɲɛdimi ɲɛdimi sugu jumɛn k'e ɲɛ bɛ k'i dimi o tɛ sa min b'i ye donc kɛnɛ kɔrɔ yetaw fɔtaw kɛtaw kɛtaw fɔtaw yetaw ça se comprend donc k'a b'a daminɛ n'i ka kɛnɛ kibaru ye ni don kibaru don ni kalo kibaru don ni san kibaru don ni dɔgɔkun kibaru don ko o kɛnɛ min juguyalen don zumana nuhukɔrɔ ko ten nka o juguya ye jɔn ka juguya ye denɲɔgɔn de ka juguya don o fana version fila bɛ yen walima a b'a daminɛ ni kɛnɛw kibaru kɛnɛ min bɛ na juguya jɔn ka juguya la denɲɔgɔn ka juguya ɔ denɲɔgɔn kelen ka kɛnɛ min juguya a ka kalikan na walima kɛnɛ min bɛna juguya denɲɔgɔn ka kalikan na nin ye kuma fɔcogo fila ye yen nɔ d'abord denɲɔgɔn min kalikan don ka kɛnɛ min juguya denɲɔgɔn ka kumakan tɔ bɛ yen dɛ parce que ni laturu nin kɔnɔ so tan ani kelen de kumakan bɛ tugu ɲɔgɔn na pour que ka se ka kuma nin bɛɛ décortiquer ka bɔ ɲɔgɔn na so tan ni kelen de kuma bɛ tugu fɛn min yɛrɛ tan ni wɔɔrɔ tɔ to so duuru ye dɛ donc so tan ni kelen de kumakan bɛ tugu ɲɔgɔn na ɔ kɛnɛ de ye nin min bɛna juguya denɲɔgɔn ka kalikan juguya la walima kɛnɛ de ye nin min bɛna juguya denɲɔgɔn ka kalikan juguya fɛ jumɛn bɛ fɔ nin yɔrɔ la e y'a ci ka don kibaru kɔnɔ a bɛ k'a f'i ɲɛna k'e min ye turabu ci k'e bɛna sɔn ka ala deli dɔ kɛ filɛli dɔ kɛ sarakabɔ dɔ kɛ dubabu don dɔ kɛ min bɛna kɛ cɛ tɔgɔ la cɛ min kalikan ye f'a ka ko walahi a tigilamɔgɔ bɛ k'a fɔ karisa walahi fo ni n dɛsɛla sinɔn n tɛ nin ko bila tu vois comment ça veut dire nin de bɛ k'a fɔ walahi cɛ nin de bɛ k'a fɔ yan walahi a bɛ tila k'a fɔ k'ale ni ala cɛ ko fo ni n dɛsɛla sinɔn n tɛ nin ko bila o y'a ye fo n'ale dɛsɛla nin bɛ k'a fɔ ko walahi ko cɛnin bɛ k'a fɔ ko walahi cɛnin bɛ k'a fɔ ko ale ni ala cɛ karisa n b'i deli ka nin kɛ n ye o ye o version kelen fɔcogo fila ye version wɛrɛ jumɛn bɛ yen e tɛ soma ye e tɛ mori ye e tɛ turabudala ye e tɛ kolonfilila ye nin kɔrɔ man di o kɔrɔ karisa dɔ bɛ na i yeelen juguya cɛla mɔgɔ f'a b'a fɔ ko walahi n t'i to yen walima dɔ bɛ se ka t'i ka kow lajɛ cogo di k'i effacer k'i bɔ a ka vie kɔnɔ a bɛ effacer cogo di dabali a bɛ se mɔgɔ ma k'a fɔ ko walahi hali n'a ye karisa to yen ne t'a to yen i jo b'a kɛlɛ la wo i jo t'a kɛlɛ la wo ale ka kalikan walahi fo n k'a kɛ donc maintenant n'a y'a sɔrɔ turabudala kolonfilila furabɔla don o ye intérêt ye e ma nka mɛ ni e tɛ nin si baara kɛ nafa t'a la i bolo dɛ i yɛrɛ kɔlɔsi o y'a fɔcogo filanan version kelen ye o dɔ ye jumɛn tuguni hali e yɛrɛ min ye dɔnniba ye mɔgɔ bɛ se ka na i ka so k'a kɛ i n'a fɔ a b'i fɛ mɛ a ka laɲini yɛrɛ ye min ye a dusukun na a n'a kalikan a t'i to yen dɛ a bɛ na i ka so o baasi tɛ o cɛ kibaru dɔɔni kɔrɔ kɔfɛ ka ban ko cɛ nin ko a bɛ cogo di ko cɛ nin yɛrɛ jigi dalen bɛ wari kan min kalikan y'a ka juguya ye e kama walima a yɛrɛ ka hamina ko dɔ kama walima e min ye kunfin ye e kama ko o cɛ ni jigi dalen bɛ wari dɔ kan wari min bɛ kɔfɛ nka mɛ o wari nin a bɛ sira kan sira sugu jumɛn masaya sira jɔn ka masaya sira muso ka masaya sira wari nin ye jumɛn wari bilenman e bɛ min faamu kɛmɛ fila dɔrɔn de ye nin wari ye kana taa yɔrɔ si nin kabakoya bɛ na e sɔrɔ wa a kan k'i sɔrɔ parce que i ka kalan ma s'a ma i ka dɔnni ma s'a ma hali karamɔgɔ min b'i kalan i b'a sɔrɔ a ka kalan ma s'a ma walima a ɲinan'a kɔ awɔ kɔngɔ de fɔlen ka di u ka kalandenw ye i b'a sɔrɔ a ka kalan ma s'a ma walima a karamɔgɔkɛ yɛrɛ ɲinan'a kɔ donc min ka hakili jigin a la n'o y'a sɔrɔ a ɲinan'a kɔ n'a ka kalan dun ma s'a ma n filɛ ka min f'i ɲɛna a bɔra so min kɔnɔ e tɛ se k'o dɔn f'i k'a bɛɛ kelen kelen kalan donc nin fana min jigi dalen bɛ wari kan n'a wari bɛ kɔfɛ a bɛ sira kan masaya sira muso ka sira wari nin ye kɛmɛ fila muso nin b'i ka du kɔnɔ walima muso nin bɛ n'i ka du kɔnɔ karamɔgɔkɛ nin fana y'a damana kuma ye nin yɔrɔ minnu fɔlen filɛ fɔcogo fila fana b'a la a fila bɛɛ ye tiɲɛ ye ni min kɛra i b'i bolo kuru sini n'a nana min ma kɛ o fana bɛ kɛ na ni min ma kɛ o de ma kɛ sisan mɛ filanan fana bɛ se ka kɛ o ni nin tɛ kɛ version kelen mɛ ni na cogo kelen

o cɛ ni jigi dalen bɛ wari dɔ kan wari nin bɛ kɔfɛ nka mɛ wari nin a bɛ sira kan a bɛ jɔn de ka sira kan a bɛ masaya sira de kan jɔn ka masaya sira muso ka masaya sira muso nin bɛ min a b'i ka du kɔnɔ walima a bɛ n'i ka du kɔnɔ mɛ wari nin ye kɛmɛ fila ye cɛ nin nana e fɛ maintenant a jigi bɛ wariw kan mɛ a tɛ wari nin hakɛ dɔn fɔlɔ dɛ a de bɔr'o la a taara kɔfɛ a ye wari dɔ sɔrɔ wari min bɛnna kɛmɛ fila ma hali n'a y'a sɔrɔ miliyari b'a kun wari min bɛnna kɛmɛ fila ma a bɛ na e ka du kɔnɔ a nalen e ka du kɔnɔ i bɛ n'a sɔrɔ e ka du kɔnɔ muso dɔ bɛ yen i denmuso i furumuso i dɔgɔmuso i bamuso misali don quoi o b'e ka du kɔnɔ o tɛ na bilen dɛ o b'e ka du kɔnɔ o cɛ ni nalen a bɛ se k'a baga o muso tɔgɔ ma ni ka kɛmɛ fila yɛrɛ bɔ ka d'o ma o b'a sɔrɔ o muso yɛrɛ fana hami ye kɛmɛ fila sɔrɔ ye est-ce que y'a faamu o y'a fɔ cogo fɔlɔ ye filanan kɛmɛ fila nin dira cɛ nin ma e min ye somakɛ ni morikɛ e t'a dɔn muso nin fana t'a dɔn yɛrɛ ko kɛmɛ fila bɛ cɛ nin kun mɛ an ye muso min fɔ n'a b'i ka du kɔnɔ dɔgɔmuso denmuso furumuso maamuso n'o b'i ka du kɔnɔ o tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛna wuli ka na e fɛ ko kari ko an mago bɛ kɛmɛ fila la ka taa nin san sani e k'i bɔ e yɛrɛ min ye somakɛ ni morikɛ sani e k'i bolo don e kun ka kɛmɛ fila bɔ min sigilen bɛ e fɛ yen n'a kaleka y'a ka juguya ye o b'a fɔ ko i jɔ dɛ dɔ yɛrɛ tun ye wari dɔ di ne ma bi dɔrɔmɛ kɛmɛ fila o tɛ wari yɛrɛ ye hɔn taa n'a ye dukɔnɔmuso nin m'a sɔrɔ wa o y'a fɔ cogo version dɔ ye a version dɔ fana jumɛn muso nin ka laɲini bɛ kɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ fila ye mɛ a t'a sɔrɔ cogo dɔn mɛ i b'a sɔrɔ fana cɛ nin ye kɛmɛ fila nin sɔrɔ mɛ kɛmɛ fila nin ka dɔgɔ cɛ bolo ɔ mɛ muso nin bɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na e fɛ yen i ka dukɔnɔmɔgɔ to yen a bɛ n'i ka du kɔnɔ jigiya sira ma k'i sara i muso dɔ la walima ka na e yɛrɛ fɛ kɔrɔla a bɛ to ka na jigiyaw fɔ e ɲɛna karisa n nana n ko n mago bɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ fila de la bi sinon nasɔngɔ tɛ yen dɛ i denw dun bɛ yen kɔngɔ b'u la ka taa sɔrɔ a nana e de deli mɛ cɛ min sigilen bɛ e fɛ yen o bɛ se k'i bolo don a kun ko a dɔ tun ye kɛmɛ fila di ne ma hɔn kuma nin bɛ nin de kɔnɔ o kama n y'a fɔ n ko cɛ min jigi dalen bɛ wari kan wari nin bɛ kɔfɛ a bɛ sira kan masaya sira muso ka masaya sira min bɛ n'i ka du kɔnɔ walima muso min b'i ka du kɔnɔ ye o jigiyaw kɛlen ka ko laban sɔrɔ mɛ wari ye dɔrɔmɛ kɛmɛ fila ye turabu kuma banna pewu a don kibarulama a fɔcogo de ye nin ye a san kibarulama a fɔcogo de ye nin ye a kalo kibarulama a fɔcogo de ye nin ye a tɛ tɛmɛ nin kan bon maintenant mun kabakoya bɛ na e sɔrɔ ko ne ko kɛnɛ min bɛna juguya denɲɔgɔn ka kɛlɛ ka juguya la denɲɔgɔn min ni jigi dalen bɛ wari kan wari min n'a bɛ kɔfɛ a bɛ sira kan min ye masaya sira muso ka masaya sira muso min b'i ka du kɔnɔ walima min bɛna i ka du kɔnɔ muso min b'i ka baarakɛyɔrɔ la walima min bɛna i ka baarakɛyɔrɔ la wari nin ye dɔrɔmɛ kɛmɛ fila mais cɛ ni jigi dalen bɛ wari ko min kan a wari ko latigɛlen don ka ban o de ye bali ye i minɛ a b'i minɛ wa a kan k'i minɛ parce que i t'a dɔn o dɔrɔn pe don parce que e t'a dɔn o dɔrɔn pe don ni zumana kɛnɛ nuhu juguya ibrahima jigi ni ko la ɛɛ eh, denɲɔgɔn ni kolaban sabu badara sira ni bana jigi ni bana badu solomana masaya alahu taala siyɔrɔ maliju nafolo lomara bilen nin so tan ani kelen bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ne ye kalan kɛ magandugu min na mais e bɛna ɲininkali kɛ ko nin bɛɛ dɔnna cogo di a bɛɛ dɔnkun tɛ dɔwɛrɛ ye zumana ka nako tan ni duuru de kalanna k'o dɔn k'o ban nuhun kumana tarabu kɔnɔ nuhun nako tan ni duuru kalanna k'o dɔn k'o ban tontigi kumana tontigi nako tan ni duuru a nako tan min bɛ furuko fɔ o dɔnnen kɔrɔ kɔfɛ nako duuru minnu bɛ suguya wɛrɛ fɔ o dɔnna k'o ban ibrahima nako tan ni wɔɔrɔ a nako tan ni wɔɔrɔ dɔnna k'o ban tontigi nako tan ni duuru o nako tan ni duuru dɔnna ka ban solomani nako tan ni wɔɔrɔ kalalaw nako tan ni wɔɔrɔ o dɔnna k'o dɔn k'o ban tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ maliju nako tan ani duuru o kɔrɔ dɔnna ka ban o kɔfɛ sabu badara nako tan ni wɔɔrɔ kɔrɔ dɔnna ka ban donc ne n k'i ma n ko denw u bɛ don ka bɔ kɛ sow kɔnɔ ni ka tarabuden kɔrɔ falen mais den b'a nɔ na tarabuden kɔrɔ b'a nɔ na nin de don zumana ye zumana tarabuden de ye mais a kumana so min kɔnɔ o bɛ kɔrɔ falen k'a sinsinni kɛ ni nuhun tarabuden nuhun tirabuden nuhun tirabuden de a kumana zumana min ka so kɔnɔ o bɛ sinsinni kɛ k'i sara ni ibrahima ye min kumana nuhun ka so kɔnɔ o ibrahima tirabuden ti falen mais saw badara bɛ sinsinni kɛ ni ibrahima ka kuma ye denɲɔgɔnso kɔnɔ kolabanso kɔnɔ ka tila ka na fanga dɔ fana jigin a yɛrɛ ka so tirabuden kan n'o o ye tontigi ye tontigi min bɛ bana kɔ o bɛ laseli kɛ ni kana se tontigi ma min bɛ sira kan o tontigi min bɛ sira kan o bɛ laseli kɛ ni kana se kalalaw ma min filɛ masaya la o kalalaw masaya bɛ laseli kɛ ni ka se solomani ma solomani min filɛ badu kɔnɔ o solomani bɛ laseli kɛ ni k'a lase mariju ma mariju min filɛ siyɔrɔ la a banna ɔ ni n ye nin fɔ ka tila k'a fɔ n k'u ka bɔ k'a detaye tan ko ne b'a dɔn ka tɛmɛ u kan i bɛ t'a sɔrɔ min ye kuma nin faamuya ni faamuya kojugu ye u b'a fɔ ko mo k'u neni n b'a dɔn ka tɛmɛ i kan nenini tɛ a bɛ faamuya mɛ n b'a dɔn ka tɛmɛ i kan nenini kɔni tɛ ɔ n'o fɔli y'i tɔɔrɔ sisan sa n bɛna a fɔ cogo di i b'a sɔrɔ i karamɔgɔw hakili bɔra a kɔ u b'a dɔn dɛ u hakili bɔra a kɔ o tuma na n y'u hakili jigin n y'u hakili jigin u k'a fɔ e ɲɛna bɔn ne ye ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ cogo min ni e mɔgɔ min bagali yɛrɛ ma k'a fɔ ko nuhu nalen kɛnɛ kan k'a b'a fɔ k'i bi k'i ka kɛnɛ bɛ juguya kɔnɔ i filila parce que a tɛ a tɛ k'o kelen fɔ o walima i bɛna kɛnɛ dɔ juguya i filila a tɛ k'o kelen fana fɔ o a bɛ ka jumɛn de fɔ yan a bɛ k'a fɔ de ko ale bɛ kumana ni nin de ye ibrahima nin de ye o ibrahima fana ibrahima nalen juguya so kɔnɔ ni ko ko denɲɔgɔn min kalakan y'a ka juguya ye n'i danna o ma ibrahima ka kuma tɔ bɛ f'i k'o de don denɲɔgɔn kalakan y'a ka juguya o ye tiɲɛ mɛ juguya nin bɛ mun nɔfɛ o de bɛ ɲini k'a dɔn i tɛ se ka da kelen kan o la parce que jinɛ t'e bolo ka na fɔ e ɲɛna ko nin kelen don e, foyi tɛ e ni kumakan lasela wɛrɛ cɛ min bɛ se k'a fɔ ko nin kelen don donc i kan k'i bazi kɛ i ka nin kuma fila ye n'a tigi nana ka na i hasidiya i b'a fɔ karisa a ma bali ne na mɛ nin y'i dɛsɛlen de ye mɛ n'a tigi dun nana ka na karisa walahi n tɛ nin ko nin bila f'i ka n dɛmɛ n k'a kɛ i b'a fɔ k'a ma bali la wa n'o wariw fana bɔra k'a di musow ma e yɛrɛ bɛ se k'a turabu dalen k'a fɔ para nin de ye nin fɔ ɛ o fɔlen gansan dɔrɔn ko e ka karamɔgɔ bɛ k'a nɛni i bɛ taa nkalonw masike k'u fara ɲɔgɔn kan ka na k'i b'o kɛ tiɲɛ ye mɛ o tɛ ne fari faga o tɛ ne bali n ka baara la o ne b'i hakili jigin dɔrɔn de i ka bɔ n'i ka dalilu ye n'i ye n sutura nkalon kan n m'a yafa i ma bɔ dɔrɔn mɛ i karamɔgɔ t'a dɔn n'o kɛra neni ye n m'a fɔ n k'i karamɔgɔ hakili bɔra a kɔ n'o kɛra dusu bɛ suma bɔn i karamɔgɔkɛ hakili de bɔra a kɔ ɔ n'i karamɔgɔkɛ hakili jigin a k'a f'i ɲɛna dɔnku nin ye nin tɛmu ye ɔ n bɛ kuma faga ni jumɛn ye dimi kɛra isufu ye janfa alimami y'i da dimi na yɔrɔ i bɛ jateminɛ kɛ isufu ale bɛ janfa kuraw fɔ so damadɔ kɔnɔ janfa kura ni isufu kumana so kelen kɔnɔ so damadɔ bɛ a bɛ janfa kuraw fɔ bawo la an bɛɛ bɛnn'a kan ni ni dimi o man di ni ni bana o man di ni ni juguya o fana man di bon maintenant dimi bana juguya an k'o saba bɔ a la a bɛɛ ye isufu ye dɛ dimi bana juguya nin bɛɛ ye isufu ye an k'o saba bɔ a la isufu ka na ko tan ni duuru de tora isufu bɛ na ko tan ni duuru kɛ isufu ka na ko tan ni duuru kɔnɔ dimi bana juguya an k'o bɔ a la tɔ tora tan ani fila isufu ka tan ni fila fana ni isufu kelen pe nana kuma laturu so tan ni kelenna kɔnɔ ka t'a sɔrɔ sabu badara bɛ na cogo dɔw kɔnɔ an b'o o fana jɛngɛ dɔɔni donc a bɛ kɛ naani ye a tɔ to tan ni kelen o tan ni kelen min tora ni isufu kumana ni na donc a tɔ bɛ to so tan ye o so tan tɔ fɛn fɛn bɛ yen en tant que isufu bɛ ni na o ye janfa kura ye très clair o ye janfa kura ye ɔ nka bɛ sufu tɛ nin na yan mun b'a fɔ ko dimi bɛ e nin na o kuma mun don ko parce que ko niso den y'a fɔ wa ɔhɔ niso den y'a fɔ mais niso den ka nisoya tɛ fɔ nin kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen ne b'a fɔ mais souvent a bɛ dɔw degun vraiment a y'a to n k'a fɔ ne ta ma dabɔ ko fɔ mɔgɔ miliyɔn kelen ka ne ka video suivi tile kɔnɔ réseaux sociaux jama tɛ réalité jama ye o tɛ réalité jama ye parce que en tant que i ka telefɔni volumu dalen don walima y'i kilake video kan i y'a lajɛ i m'a lajɛ o e bɛ fara video filɛbagaw kan ani karisa y'a bɛɛ lajɛ k'a ban pewu a ye faamu sɔrɔ a la kelen tɛ donc an t'o kɛ jama ye mais ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ vraiment a ka ɲi a b'i la espérer k'a fɔ ko jama bɛ k'i suit mais kɛnɛ yɛrɛ kan mun bɛ yen ko nin y'o de ye ɔ kɛnɛ yɛrɛ fana kan dɔ ka jama bɛ na dɛ mais jama nin yɛrɛ bɛ yen kotigi yɛrɛ b'a dɔn ko mun bɛ yen a yɛrɛ b'a dɔn min bɛ yen donc ni pour que k'a fɔ ko dimi bɛ karisa ni na fo k'a sɔrɔ a dir'e ma de ni ani dimi e yɛrɛ ko ten ne ko ten bɛɛ fana bɛnn'a kan ko ninso den ye yusufu de ye donc tarabu nin ko baro tɛ se k'a fɔ ni tarabu den si ye ko dimi bɛ nin na walima ni kan ko sara fo yusufu kelen n'i y'a tɔ fɔ ni tarabuden wɛrɛ ye n'a bɛnn'a ma n tɛ n kale ye mais walahi n b'a f'i ɲɛna n ko bɛnsenma don tiɲɛ tɛ bɛnsenma bɛ yen o ni cɛn tɛ kelen ye ɔ donc ni Isufu bɛ k'a fɔ ko tarabu cira mɔgɔ mɔgɔ ye a cira mɔgɔ mɔgɔ ye ko janfa janfa bɛ yen a janfa si tɛ se ka baara kɛ a bɛɛ tiɲɛnen don o la sisan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ b'a fɔ ko tarabu nin ye cɛ tarabu ye wa walima muso tarabu don ɔ ne fana bɛ ɲininka tarabu ye cɛ tarabu ye walima tarabu ye muso tarabu ye kana k'i kɔnɔ ko n'i ye masaya ni kɛnɛ wolo k'o bɛ tarabuden min d'i ma ko n'o kɛra tarabuden cɛman ye ko cɛ tarabu don walima n'a kɛra tarabuden musoman ye ko muso tarabu don an bɛ ɲɔgɔn faamu sisan i ye tarabuden fila fɛn fɛn ta ka wololi kɛ ko fila don n'a ma bɛn ni tarabu cɛden ye a bɛ bɛn ni tarabu musoden ye mais e ka tarabu cɛden o ni ne ka tarabu cɛden kelen tɛ e ka tarabu musoden o ni ne ka tarabu musoden kelen tɛ ɔ n'an k'an bɛ ɲɔgɔn ka giliki kan fara o la dɔɔni tɔ min bɛ yen an tɛna se k'o dɔn mais so tan ni wɔɔrɔ kɔni dalen filɛ tarabuden min bɛ ni so kɔnɔ ne bolo o de bɛ e bolo tarabuden min bɛ kolaban so kɔnɔ ne bolo o de bɛ kɛ e bolo misaliya la tarabuden min bɛ jigi so kɔnɔ hali n'i y'a yira e la e b'a fɔ ko nin de bɛ jigi so kɔnɔ ɔ o min bɛ yen dɛ ne sɔsɔli t'o la dɛ an k'o de kɔrɔ fɔ bani o b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ jumɛn sabu badara bɛ denɲɔgɔn so kɔnɔ a dira ko denɲɔgɔn ni kolaban sabu badara hali n'i ye tarabu di e ma e b'a fɔ ko a ko sabu badara ko denɲɔgɔn ni kolaban voilà yɔrɔ o tɛ sɔsɔli ye dɛ o denɲɔgɔn ni kolaban kɔrɔ an ka gileki fara o de kama k'o dɔn nka mais tarabuden dɔ jiginna dɔ fana jiginna olu fila wolola u ye tarabuden min di o ye musoden ye non o y'e ka musoden ye walima u ye tarabu min di cɛden don o y'e ka cɛden ye mais min t'i falen an ka baro ko kan isufu t'i falen isufu ale ni eh, lomarabilen olu bɛ solomani de jigin o solomani fana t'i falen ɔ nka mais a solomani ka ɲi wa a man ɲi wa a kɛlɛ bɛ k'o de la an b'o bɔ a la min t'i falen an ka baro ko kan ne ka problème ye nin de ye ɔ o la n'i ko ko ne ka tarabu f'i ɲɛna ko cɛ ta don wa muso ta ne mana tila tarabu cili la n b'a fɔ ayiwa baasi tɛ muso n'a y'a sɔrɔ e de ta ye tarabu ye wariko kuma minnu fɔra e sigi n'a ye hali n'a ma di e ma muso minnu b'i ka du kɔnɔ wari nin bɛ d'olu ma ni cɛ ta ye tarabu ye n b'a fɔ cɛ ma e k'i sigi n'a ye wari min fɔra n'a ma di e ma a ti di e ma dɛ mɛ muso minnu b'i ka du kɔnɔ wari min bi di olu ma walima minnu bɛ n'i ka du kɔnɔ wari bi di olu ma wa muso fana ta mana kɛ muso minnu bɛ e ka du kɔnɔ e muso to wari min bɛ di olu ma walima muso min bɛ n'i ka du kɔnɔ adamaden bɛ wuli k'i jigi de sɛgɛrɛ o a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o e bɛ t'i kɔnɔ fɔ e jigilamɔgɔ de ɲɛna min bɛ se k'i sutura o tan kɔnɔ e jigilamɔgɔ fɛn caman sɔrɔla e jigilamɔgɔ tɔgɔ la k'a d'e ma k'a sɔrɔ e jigilamɔgɔ yɛrɛ m'a di e bolo n'a bolo ma mɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ se k'a di o ka sugu de ye donc o la ni muso ta don i bɛ baduso dɛrɛ ni cɛ ta don i bɛ faso dɛrɛ kuma banna baduso bɛ ka tarabu kɔnɔ faso bɛ ka tarabu kɔnɔ fana bɛ ne ka tarabu kɔnɔ yan ne bɛ kuma ni ninnu de ye ɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ sisan an bɛ dan nin yɔrɔ nin na ka bi video jɔ ɔ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko tiɲɛ tɔgɔ mamadu dayɛlɛlen don ka bila tarabu sɔsɔli kama n'a y'i diya n wele k'a fɔ ko salamalekun salamalekun tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ porofesɛri jalo e ye min fɔ nkalon don n ti dimi nka mɛ sisan e min ko nkalon don telefɔni kana tigɛ dɛ i ka tiɲɛ fɔ n ɲɛna nkalon don e ka tiɲɛ ye jumɛn ne y'i ka tiɲɛ fɔ ne b'a yir'i la k'a fɔ e ka o tiɲɛ nin ye nkalon ye n b'a dalilu di i ma mɛ k'a fɔ k'i ye ne wele dɔrɔn ko alo ko nkalon don ko ne bɛ dimi o tɛ dɔnni ye o ni dɔnnibaa siranna débat ɲɛ kuma ɲɛ dɔrɔn e tɛ kɛ dɔnnibaa ye mɛ jagɛlɛya fana man'i bila ka kuma ɲini k'a sɔrɔ i tɛ se i bɛ malo ɔ an b'o kɛ k'aw jaabi kalandenw dayɛlɛlen don k'aw bila yɔrɔ yɔrɔ y'aw diya taga yɔrɔ taga yɔrɔ y'aw diya a ye taa kalan kɛ yen nɔ mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si monopolise i ye den min yɛrɛ wolo i seko t'o la o kuma tɛ min nana k'i k'ale kalan dɔrɔn donc dayɛlɛlen don ka bila aw bɛ se ka kalan kɛ yɔrɔ bɛɛ dɔ fana de ye ne kalan ɔ nka mɛ n'aw bɛ kalan kɛ n'a bɛ bɔ k'aw bɛ kalan kɛ mɔgɔ bolo n'a y'a sɔrɔ aw ni karamɔgɔ min ka kalan foorila fo k'a ban i b'a fɔ ko karisa ye ne karamɔgɔ de an ye kalan kɛ fo k'a ban o la karisa tɛ fɛn dɔn n'a nenina a bɛ kun a fɛ mɛ karisa ne yɛrɛ ma kalan kɛ karisa t'a dɔn k'e ye kalanden ye walima kalan ma foori aw carila n'i ko k'i ye karisa ka kalanden ye i bɛ ka don fili kɔnɔ i b'a fɔ dɔrɔn n ye kalan dɔɔni kɛ karisa bolo ɔ ni karisa ko k'o fɔra k'o ma bɛn ale ma i ni minnu bɛ kalanyɔrɔ kelen na aw man kan ka karisa sutara dɛ n'a y'a sutara dɔrɔn aw yɛrɛ kɛra nkalontigi dɔ ye san'a kana kɛ virus y'a ka société kɔnɔ a bɛ kɔn joona ka taa o virus de kari ka bɔ yen ɔ a bɛ bɔ ni preuve ye ka kalanden nin yɛrɛ bila a ka na ni karamɔgɔ ka bi piye tɛ a ne ni karisa ni karisa ni karisa de ye kalan k'i bolo o karisa ni karisa masa i b'u kɛ seere ye karamɔgɔ ka virus nin tɛ taa yɔrɔ si a bɛ tɔw bali ka contaminer n'o bana ye donc aw fana bɛ lafiya aw ye baara dɔ kɛ min ka ɲi mais k'i sigi ka nkalon ni fɛn ninnu marquer ɲɔgɔn kan ten o t'anw segin kɔ dɛ o bɛ ne lataga ɲɛ de parce que ne b'a dɔn dalu t'i bolo wa ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an bɛ bi taa bila yan ne ka sɔrɔ ka video wɛrɛ kɔnɔ salala mamadu